kodi akazi anzathu mwafika kale mwaphadala anafunsa dorothy naye dorothy adati mwapha kalekale nkhuku zikusanzika kalekale mwapha ndati kalekale ndiye mukudabwa ndalakwitsa kuyankha anjira ndilibe mawu ndimangodabwa kuona kunja kuli zii ngati kuti maliro opanda womwalira ndi nthiko umene usaumva ukangana ndi nthalo kudabwako kuli mkati ndati ii koma ndikamuone mzangayi mwalasa ife kwathu tikakhala pamaliro zakudya timayiwaliratu timadikira mpaka anthu abwereko kumanda nanga pano wamwalirapo ndani mwapha ndikuyankhani mtima ndikawupeza tsopano dorothy anali phee osayankhulanso ndipo sanagwedezeke ndi zomwe mwaphadala ankanena nthawi yomweyo mwaphadala anapita kukapereka uthenga koma mwansangansanga anabwereranso achemwa Anatero Dorothy Mwaphadala asanatsekule pakamwa. Ukawafunse kuti amachemerera timu iti, ndani? Amene akukunyenganiwo. Tili ku Lilongwe atati amachemerera timu ina yake koma titabwera kuno kumudzi unanzikambe unawapeza n'kuyamba kuchemerera timu yanga. Ine sindidadziwe izi mpaka nthawi ya mpira womaliza. Ngakhale pamene ine ndi Dorothy tinkawatsanzika popita ku mpiraku iwo asanafune kunenapo kanthu monga mmene anthu ena amachitira pa mpira wa chikho cha ndalama zambiri kuposa zikho zonse. palibe wandituma anayankha mwaphadala dorothy analiza kukhosi monga mmene achitira zinthu zikafika povuta anati mwaphadala umfune hmm. ine sinamangidwa mpango kumaso iya ndingakhulupirire zimenezo anjira chonde ndagwira mwendo wanu mundikhululukire sindidabwere pano kuti ndikukwiyitseni sindifuna kuti mulephere kuphika nsima kuti mudye chifukwa choti tayambana kodi mwabwera kudzandipeza zofooka iyayi namwali wa m'banja samauzidwa chochita amadziwa yekha choyenera kuchita mwaphadala mwayesa ine nchoseweretsa chanu ngakhale nditakhala chitsiru ndiye ndingachita za utsiruzo he inetu ndine otentha moto kale anjira sindinamve mwati chani mukufuna ndidzigoletse ndekha anjira mwati chani dorothy anapsa mtima anati iwe wati chani usandiyimike mutu ndipo usanditole ngati mapira anjira chonde chonde musandiwerengere zonsezo iwe sunadziwe kuti udzutsa mbozi yomwe inagona m'mutumu ndiye ndapepesa kale ndati palibe wandituma ine ndimangoti ndizondeni lija ndi dzulo tinacheza mwaphadala zona iwe kucheza ndine usiku pano ndilekere chani chilakolako ndili nacho lumbira chekecheke thwa ngati ndikunama nkhuku indilume galu akwere njinga tsikuli tisananyamuke wopita kumpira dorothy anasiya nkhuku yapamazira ili mumphika ndikuti alendo anali awiri oyamba anali aluputuli iwo amachemerera kudya ikakhala mbamu ya chankhwiru ndiye wapatse mpata tili kulilongwe iwo akadzaticheza amauzira rumayanga kuti alamu amunamuna tabwera nafe ana timadziwiratu kuti kunja kwabwera nkhalamu kukakhala kunyumba kwawo kuti kwaphikidwa chonkhwira amaponya ndale yomenyana ndi akazi awo kuti mkazi akanyanyala iwo adye okha mphika onse achiwiri anali aphakadeya mukalabu ya alupulule iwowo amayembekeza kuti tsiku lina iwo adzatenga mpando wochemerera woyambirira maphunziro onse anali atakonzedwa kale ndipo zina zonse zofunika amazidziwa ali m'mayeso akadawakhonza onse mwina ndiye chifukwa chake adapatsidwa dzina loti taphula iwe uphika alendo akachoka mwaphada analo machala ga amalephera kuchoka pamalo pomwe panali dorothy paja miyendo yake idagwidwa ndi kusamvetsa ine chibadwire njala sinandipusitsepo chonchi ndikachoka pano ndipita pa moto kuti ndikaphike kuvuta kwa ine ndikwakuti ndikati ndisadye m'mimba mwanga simumakongola anatero mwaphadala mozembera nkhani yomwe ija anadzera uku kunali ngati kuputa mavu nkhomola chifukwa dorothy anati iwe mwaphadala kodi ine ndili nazo nkhani zimenezo ndati undisamale akunyengawo akuchedwetsa akuphetsa ngati amene amaponda moto ndine palibe nyama kuuwa lero mwaphadala adachokapo nkulowa mu mdima kenaka atate adatuluka panja amati adzaone ngati makola a nkhuku ndi mbudzi anali otseka atayenda pang'ono anaona kuti malo ena mukhonde mwa gowelo langa anali bii kuda unali mdima wa chinthu china chake atate amayesa inali mbuzi yomwe nthawi zambiri inkakana kulowa mkhola koma atatewo atayang'anitsitsa anazindikira mwamsanga anati kani ndi mayi ee bambo pepanitu nthawi ija tathirana maso mukuchokera ku mpira ine mtima bii kuyiwala kulonjerani kaya mwayenda bwanji monga mwamvera bambo kutero maliro bambo pepani mayi sinadziwe kuti mumafera mpira chonchi ndi chibwenzi bambo ndimaukonda kuposa munthu ndi chinthu china chilichonse pa dziko lapansi pano mayi nanga mwadya ngati musadandaule bambo lero ndigona momwe amadzi momwemo kodi wachikondi wako dziko likamuthera nsima imalowa m'mimba apa ndiye mukunena komabe ine bambo anu ndikuopa mtima m'malo bambo iyayi sindingakondwe kuona kuti simunalandire ulimbitso pamene ufa ndi ndiwo zilipo bambo mwafika kumeneko ee chifukwa kudzikhumalitsa kumene mwachita kusonyeza ngati ine bambo wanu ndatsekera ufa ndi ndiwo mnyumba mwanga musadandaule bambo maliro akachoka mnyumba ndidya mugone bwino mayi zimatha bambo mulandu sudathe kunacha monga mmene zimakhalira masiku onse zinthu sizidathere pa zimatha wa dorothy uja M'mene kunkacha ndi pomwe ndinkatulukira ine. Nthawiyi nkuti sindili kudziwa kuti ngakhale adani tidali nawo tidawadutsa ndi zigoli zitatu kwa chimodzi m'nyumba mwathu mpira umene udathera 3 kwa 3. Atate ndi timu yawo sanadye nsima. Dorothy ndi zanda wake adadzigoletsa. Mwaona? Nkhuku zitatuluka m'khola achemwali anatulukira pakhomo. Ili linali tsiku lawo loyamba kubwera kumudzi chiyambireni tchuthi cha sukulu chimenechi. Chemwali atamva zomwe zidachitika dzulo lake lija anapsa mtima moti Dorothy sanapatsidwe olo ndi moni omwe. chemwali atauzidwa za ine adamva kuti ndidali ndisanabwere kuchokera komwe ndinagona mopsa mtima chemwaliwa ananditsatira minibasi idangotulukira pamutu wa mbuzi ndinawaona chemwaliwa anangoyamba nkundinena mawawo kale osayamba kundiuza zomwe zinachitika anyamata anzanga omwe ankandifunsa za dorothy adapitiriza kudabwa ngakhale anali asanu okha mminibasi mu phokoso lawo lidadzadzamo si izo timati chiyani dzulo lija anafunsa mnzanga wogoletsa uja mokweza mawu malo moti minibasi ikafike kwa aliwengwa sidatero ndinamuuza oyendesa kuti abwerere pomwepa ine ndinatsala ndi chemwali sindidafunenso kunena kanthu ndimaganiza za chiulendo chokandifikitsa kumudzi chemwali anati achimwene mwangoti phee osandiyankha ngati dorothy walakwa pitani mukamuphe